chidi ị da-asọ nsọ ọbụrụ ịgwa ịgwa ihe m ọwụ ọwụ ọwụ ọwụ onye onye onye bịaghị ọwụ onye onye onye chidi mgbe ị nọ n'elu nwunye m ị da-asọ nsọ i si nga rịtuo sọwa nsọ

ọhịa m na-agwa gị sị nsị ụdọ mmanụ ọhịa m na-agwa gị sị unu ji ụlọ m mere chalet unu ji ụlọ m ebe agba bụ ndị elele unu ji ụlọ m mere chalet onye pụta ọnyụrụ onye pụta ọnyụrụ onye ma mmadụ ole nyụrụ na onye pụta o bere anụ na ebe wa ịshahe shahe ewu taa ị ga-alụ ị ga-ala mmụọ ị mere esoro nwunye m adụrụ nwunye m in fact mba adụ onye m na ya bi ị na-abụrụ ya chidi chidi mmụta isi na agatụ o nwere ihe na-eme gị n'isi

oge isi m tinyere m na-anụ ube ube ube nwoke m ihe ọ na-ebe na-ebe na-ebe ka pussycat maka m chere na asa ipob ndị ama na ha bi republic of nation m sa ma ma ọ bụ ole pussycat isi m tinyere lekwe nga anụ mpa ma anụ mpa ọ ga-esi okwu m niile ee ọ na nne mụrụ ọnụ ise nye na odewa anọ onye apụ onye ọdụ nwa m ga anụ mpa ma anụ mpa ma dịka dịka dịka ite ite nrụ ọkụ oke ntị isi lekwe

ị nọ n'elu bed m ọfọsị m ọfọsị m na-eri obodogoro ipob m ipob ipob ọ ga-abụ mmebe ezi nwa riri mebe nwa riri o mebe m eri iri agatụ mechie ọnụ o nwere oge ọbụla mmadụ ga-anụta ezigbo okwu n'ime ọnụ gị nọ nkogheli nkogheli isi ọ dịkwa gị mma ka m na-ajụ gị madam chekwa eweliwo nkọnwụ ụda na na anụmekwu ka anụmanụ a na-ekwu oge onye batara na arụ ọrụ na ha adị m ekwu oge ka mmadụ mbe ma bụ na ị na-ekwu ele ekwu ngwa madam ma ma ma ma jọbụ onye a na ngwa egidere e, e m onye a egidere m ya nga e, ebe ọ nọ n'elu ipob m republic of igwe mmadụ m na ọ na-eri enwe obilogodo eri enwe obilogodo ọ ga eziokwu ka kwuo eziokwu ọrụ gụwa ka e mere ụdị ya ọ ga-adịghị mma gwa m ya ga-eme ụdị ya gwa m ya ga-eme ụdị ya ma ebe ya dị mma na ọ dị mma ọ dị mma isi dị mma chidi Mm, e, enyemaka ndị ngwa na-asị ya sinix connection m sị ka m nyere ya aka ugwu mountain ọ nọ na-arị o kweghị ya ọrịrị mbata gbafere ya dị anya ugwu rịkwasa

abalị ole ka m nọ ebe a abalị atọ kịta nwunye gị nọ ebe a na-enedoga anyị

nna biko gbaghara m na m amarọ ụma wee mee ị makwa na ka e si na enyi gị nwoke ịfụ gị n'anya ọfụma biko nna nna biko ọ kwanụ mmanya ka ya ṅụ biko biko

e, achọrọ m iwutu ukwu isi n'ala nga nwụọ ka e lie m ndụ ndị eme eleke mgbe ọbụla mgbe ọbụla mmadụ egede iri iri ụra e, e, iri erifọrọ erifọ kemgbe kemgbe nwanne nya nwanne nwanne nya nwanne nwanne nya onye dị mma ka m na-eri mgbe apart from nri ọjọọ ebe ebe ebe ngwongwo a si si mgbe ọbụla m na-agwọ agwọ agwọ toilet

te- tere ukwu mmadụ elee ụdị lipstik ị na-ete Ndozie eziokwu ihe nnu, ndị na-ere ndozie lipstik nwa nwa nnu nweta na- ha gba ọkụ ị na-emebiri ha ahịa ụwa m dozie nnu ọga mụ na nwunye m a- a- a- anyị na-amụ janglova

Eh, biko ya ka m na-ewefụta ebe eke na nwaanyị maka na ya nwa ya dọrọkwa n'isi ka m zokwere nye maka ụmụazị m ya fụnara m ihe ka m bịakwa na ọgbara nwayọọ nụ nwayọọ nụ dị ahịa awụrụ aka ụzọ biko kere eh, biko e, ihe m chọrọ ịyọ unu biko ọrụ na nna akụziri unu ọrụ nwoke nwere nnukwu ahụ ama m mgbọnụ ya abịa na ahụ wee nweta ya ndị ọrụ n'ọrụ ka nna akụ nọọ ka m kọwalụ maka na ahụ ya wuwel biko ọ na ahụ ya na-ada ala utu mgbọ ee edocha m ya na atụ na nke ahụ atụ izizi m atụ ebe ọdụ nnụhụ onu nwunye m ewetara ụlọ ego mmadụ akpakwuru na aka maka ka ihe ma ihe ị na-eme ka mgbadaba biko na-emerekwe mistake

Sị na wee na ego nwunye m ọkụ idote bụ na nwoke ma. Asike nọ nye nke nke akpa bụ nso nke mkpọkụ nwoke na. Ya bụ ọkụlụ otu a ka o si gaa akụkọ a otu a ka o si wee dị. Ma nke kasị nke bụ na nwa a adịgo m mkpa achọgo m ka m kpọnata ya bụ nwa ife ọbụna ọ ga-eri ife ọbụna ọ ga-eri ịhazie ndị ichie ịma ịgwa m biko kestin nwa nwanne m nwoke na-ege m ntị sọ ife amarọ ka e melu n'ụwa a wụ ọnwụ ịgwa mgbe ọ na-awụ oluo amakwa ihe e mere ọnwụ ụwa wee sị gị nyefụzi ihe ntị ile aka na ya ee ị fụrụ nwa ahụ nwa anyị ka ọ bụ ọ ga-abata na ngwulu a nwere ihe ga-eme n'ụwa ka ọ dị ebe n'otu ahụ otu ahụ si gwa ya ka ọ ga-esi dị uche gị dị ya a na-ekwukwa na ya akpọnata ya bụ nwa si na-enekwa ọfụma o si na-ene gịnị ka m kwukwa nke mma nwekwa ikikere ebe ya bụ nwa nọ maka na i mere ego n'isi nne ya ị nụọkwa nne ya a nụ nwaanyị nọkwa na be di ya nwa bụkwa nwa di nwaanyị a na-ekwukwa ekwu ka ihe alụkwa iwere ọkpa tinye na mmiri ya eli mechie ọnụ ọchịchọ nwaanyị chala akwụ nwaanyị chala akwụ na-ekwu okwu ka onye ezidi ịtụla ọnụ ọnụ ule gị tie dị ya ị na-etinye maka gịnị kedu ihe ị ma kedu ife ị na-agbakasịla ahụ mgbakasị arụ adị m mma mgbe ọbụla ị na-agbakasị ya ọ dị m mma ka ntị agbakachi ya ekwugoro nke dị mma okwu

ije ọ na-eje okwu ọ na-ekwu ọgụ ozi acha ihe ọ bụla gbasara okwu ụgwọ dị nke ọbụ pụgbu onye ka ọ nwụrụ ọzọkwa dịkwa ka ibia achọrọ m ije eh, kezi ọgọdọ dll dlnfstex ọgwụ ya mmeji ya mmechi ọgụrụ obi m adịrọzị mma mba oke lora dna biko mba rapụgodo mana biko ọnkụ eh, ife a onye be gị kwuru o nwe ka o si mee m n'arụ ị sị o nwere okwu nwaanyị kwuru si wee mee gị n'arụ nekwa m ka m gwa kestin nekwa m ka m gwa gị onye na-akwụkwọ nsi odo anya nye tinye n'ose ọ gwụbara na-akara oke na-akọgịrị akọgịrị ka ihe esi abụzi ihe na-ekwu gee nwaanyị ntị nsogbu adịrọ okwu gị bara m ntị nsogbu adịrọ ị tụpụgolu nkịta ọkpụkpụ rapụzi ya ọgụ ya na ndị mmụọ m ekwu ya ugboro one

iwe ndị egbogotekwuo ma anụ ka isi eme ya onye aka ga-enyere m chi dododo dị anyị ọchụ ndọba ibe ọ na-akọwa amara m biko kere na ana m biko kere ọma ndị mma ọbara onye agbana ọwụ n'isi gị ka ọ dị ọ ma gị nwa nwaanyị na-egwuregwu dị anyị ọ ma gị nwa

anyị tụkere nwa obere alo tupu anyị ejewe ebe ahụ anyị ị ma bee ka m na-eje ọ maka nwa nwanne m nwoke nụ ee maka ọ bịazi na-achọ nwa ya ahụ ọ mụ n'ama kedu nwa ahụ nwoke nke nwa nke ị na-ekwuru ekwu Ikenna nụ ya nwa Kevin Oh, oh, oh, oh. nwa nwa Amadị ihe m chọrọ kịta ka e mee bụ ka mụ na gị anyị jekwuru anyị kpọkọ ndị ichie eh? tụgharịanụ ha uche ụgwụ na anyị azụ ewuchara ihe n'aka asọnye ha ka ha wee na-ekwe n'ihe ọbụla anyị kwuru maazị Okwuchi okwu ga-adakwa n'ala nke ndị ichie ichebe a na-enye ya ya adaba

ka o mekwalụ ihe anyị ihe anyị ga-etinye n'ọnụ eh, mana anyị akọ n'ubi onye abịa ọ ihe m ji wee sị ka m tiwagoro nya wụ akụ oyibo Nsugbe ka a wee malụ eh, nke na-emenụ eh, ị ma na ihe ọnọdụ anyị gbakọkwa n'ebe e nwere ihe ọzọ wụ na Kesin nwa nwanne m nwoke ihe o kwuru ọ nọkwu ebe a ee ee o wee na-akọ ya mụ ya o wee na-ekwu kọwa na na na ikenna na na ọ nya mụrụ ikenna Hey! ọ ka o si kwu ya agwa ihe i kwuru na ọ nya mụrụ ikenna na ikenna bụ nwa ya Nwa nke ee na ọ wụrọ Kevin mụrụ m wee sị ka a malụ ka e si wee mee ka a malụ ka ebe ya wụ mmiri si wee baa n'opi ụgbọgụrụ maka na ihe e melụ mma amaka Ọ magburu o onwe nwere ya. ihe e ji nsogbu eme Ọ magburu, nataba, Ee. nataba. kedu ikenna unu na-ekwu maka ihe a maazị Amadị keezi bụ Ikenna ọdọ iri mara Ikenna a na-ekwu nwa nwa gị na ekele dị chukwu na ị na-ekwu na ọ nwa nwa m maka na ihe unu na-ekwu okwu nkwugheri Igbo sị na n'ọkwa na onye nwe nwaanyị nwe nwa ya bụ ọ bụgodu o nwee ihe jikọrọ Kestin na Mary ebe ọ bụ na Kevin na-alụ Mary kịta ọkwanụ Kevin nwe nwa mana ọ bụlụ na Kevin sịzie na ya achọrọzi nwa ga-abụ ụmụnne nke nwaanyị nwekwazi ike ịkpọrọzi dị nwa unu na-akọgheri akọgheri ya nekwe anya m nwatakịrị ọbara m na-agba n'akwara ya na-agba na vein ya ma ọ bụrụ na oyibo ka ntị na-agba nwa m ọ nwa m ka ọ bụ na kootu a na-akwụ na-adụ mma na mama kwụ m nke iwu okwu aka n'anya

o si tụrụ ihe niile tụrụ ya nnọọ nne m kwara ọ tele nnọọ m na ọ na-ele anya saa ma ọ gịnị jizi gị ị nwere ịkwụsị ịpụta kemgbe eleji ọnwa ihe mere ị na-asa fada oke afele eji m sị na-asa fada saa ma fada ọwụọ akwa ịghọtala ka ị na-asa fada ịmakwa nnọọ n'abalị nga m na-arahụ ụra ebe m na-arọ nrọ nnọọ nga isote kuru m ote eh, kuru m ba na nga a na-asa ahụ ya saa m asaa m asaa m asachaa m ahụ nnọọ ya kuru ya ma ote kupụta m kukwasa m n'elu n'elu bed ka ọzọ ịsọ mgbago ụkwụ mgbago ụkwụ ka ọzọ ka ọzọ ibido ibido mbịa bịa ọkwa mbịa bịa ọkwa mgbe anyị ga-afụ ọwa ịba n'iyi n'abalị iwu oji abalị aka ele gị ji laik abalị n'abalị

laya mgbe ọzọ mụ la gị na-ekwu okwu anwakwala anwa ekpukpu m okpu n'isi elezika m bidokwa ka wee kwere ka ọ gịnị ị na-erikwe ndị mmụọ ndị riri nri dịsakwara nri ndị mmụọ rikwere gị iberibe na na-egwe mmiri rigbuo onwe gị na nri lelee nwa ọmarịcha nrọ m na-arọ nga ụda ka m negotiate ba bọsụ pụọ ị ga-akpọlite m n'ụra wute nri iberibe ị na-eshi nke m na-ekwe nri ekwe m na-ericha mricha m relocate ya kpọba na toilet keta eshi anya anya anyị shịshị na-asị zuzuchi m n'ihu pọsụ na-erikwere ndị erikwere erisakwara ọ ndọbara ihe ba ọ ndọba m n'ime ọ na-adị mma a sị na akpaa n'ama e buru bata n'ụlọ ee ọ ya m ji wee sị ka unu bịakwa tata ka anyị kwukenu na okwu ọfụma ee iwe nwanne anaghị elu n'obi nwere ihe amara ka e mere ịma na onye abịala anụwazia gidigidi mmewe gidigidi dịka a na-achọ ịnụwa ọgụ mebiwe ihe wee sị ka anyị kpọkọọ ọnụ tata ka anyị wee kwuo onye ọfụma gị nwa na onwe ya okwu ọlụchi nwunye m ihe echekata n'oge ịma na ụtaji butela anyị ihe ehe ihe ejeke ije mkpakọrịta ihe anyị ya anyị ya na-etinye n'ọnụ eh, ka anyị wee na-atụkene alo a Mm, maka na o nwekwana ihe amarọ ka e mere ka m bịakwanụ o ka ndị chọọchị maka ịfụ na o nwere ihe amarọ ka e mere a ọkwanụ sọ ọzọ ọnwụ mgbe ụfọdụ ọnwụ a na-amakwụdị ka e mere ya Eh? wee sị na ọ ya-adị ezigbo mma na anyị tụrụ alo a ee tụọ ya ọfụma ka ọ dị emebina ihe ee emechaa ya kịta onye ọbụla enwee aṅụrị onye o metụtagoro nye ewuteghị na wute ya maka na nwanne iwe nwanne anaghị eru n'ọkpụkpụ bụghị ya iwe nwanne adị elu na iwe nwanne adị elu n'ọkpụkpụ ihe iwe nwanne m na-achọ ikwu ọzọ ọzọ a na-aba m ọnụ Kristin keezi ebe m kwụsịrị na okwu m na-ekwu mgbe na-asị ka ọ dị mma mgbe na-ekwukwa anụmasị ka ọ dị mma ọ mụwa na-eme ihe niile a alụ niile a na-ekwu ọtụ ikwu ọzọ na-aba m n'ọnụ ọ si m kwuwe na ọ mụwa na-eme ihe niile a biko gbaalụ nụ ihe m na-akọwa bụ na na-ekwu ịmaga ihe mmụọ ihe mmụọ na-adị egwu na mmụọ gaghịzi eme ihe ahụ ntinye ha na-emegheli emegheli onye a bie nwunye onye onye nwunye ya ya na-eme ọ mụ na-eme ihe niile ahụ ee kedu ihe na-emezi m ihe a na-achọ ka m kwuo ọzọ ọzọ na-aba m ọnụ A- m- mmụọ si na ọ mụ ọ mụnwa mere ihe niile ee mụnwa na-eje mpụta ndị a na-ekwu ihe ebe m na-emekọ ihe mmenya ha na-emegheli emegheli Hello, dọkịta. onye a mee ebie ebie eme onye a Yes. oke deme deme ndị be anyị deme na okwu ebie na elega ọ mụwa bụ Ikenna ọmụmụ ike dọkịta ekwu gị ya nna isi na dọkịta si na ọ pụtago n'ọnwụ gịnwa bụ Ikenna mba

ala chiri nwa m anyalị anyalị nwa m ndị ala ndị ala julu ebe ọ bụla na-akpọ m ndị ala kwa akwakwa pụba ala ha halakwa ka ị na-akwado ha eye

sibisi ji bara ndị ala na-akpọ mụ nee ndị ala ka julu ebe a mọ nwa ma iwọ gala nwa m esolugo na ndị ala ndị ala ju nekwanụ ndị ala ju ebe ọ bụla na-akpọ m